N bɛ Ala fo ka nɛɛma kosɔn ka bonya bɛɛ kɔsegin a ma yani n ka don Ala ka kuma la ɛɛ livre damadɔw bɛ yan an bɛ fɛ ka minnu kofɔ aw ye kari tɛmɛnen ayiwa n da sera an balimamuso Jacqueline madame Sogoba a ka livuru ko la ani a baarakɛɲɔgɔn dɔw jɛra ka livuru dɔw sɛbɛn livuru kun tɛ n bolo dimansi tɛmɛnen o kosɔn n ma se ka u yira ayiwa livuru fila don u ka ɲi kosɛbɛ ayiwa ni an balima dɔ bɛ nin ɲɔgɔnna baara kɛ a ka ɲi an ka a fo ani k'a ɲɛfɔ aw ye livuru fila in ye waa duuru de ye a bɛ sɔrɔ n hakili la hôtel de l'amitié la n'a ye Jacqueline yɛrɛ fana ɲininka a bɛ se ka livre lase aw ma numérique du bien numérique du mal hein, étude et enquête voilà investigation criminelle a b'a dɔn ko fɛn bɛɛ ye numérique de ye sisan o la a ye sɛbɛnni min kɛ a b'an dɛmɛ kosɛbɛ an bɛ tile min na o ye IA tile de ye ɔ n'i b'a fɛ ka IA ko faamu mali kɔnɔ IA patɔrɔn ye jacqueline de ye a kalannen don a la a baara bɛ ale de bolo gouvernement y'a baara kalifa ale de ma donc o livre fila a ti sɔrɔ an ka librairie la dɛ nka n'a b'a fɛ a bɛ kuma jacqueline yɛrɛ fɛ livre filanan chronologie eh, chronique de l'église chrétienne évangélique du mali voilà église CMA a donna mali kɔnɔ cogo min na ani a sigira cogo min na a sera eh, eh, mali yɔrɔ caman na cogo min na a bɛɛ kunnafoni bɛ yan nin fana livuru sɛbɛnna an balimakɛ vinima tarawele fɛ vinima tarawele bɛ batoli kɛ Hɛrɛmakɔnɔ egilizi la a balolen don hali bi a bɛ yen o la kunnafoni caman b'a kɔnɔ n'a dɔw y'a ta k'a kalan a dɔw n'aw mɔkɛ o ta mɔkɛw tɔgɔ y'a kɔnɔ donc ka daminɛ bɔbɔdugu la ka se fo dɔgɔn jamana la ka na se fo sikaso ka na se fo bamakɔ yan nɔ ayiwa histoire bɛɛ b'a kɔnɔ nin bɛ sɔrɔ an ka librairie la ni a bɔra a bɛ se Abraham Goita ma kunnafoniw de don a ka ɲi an ka bɔ a kalama mɔgɔ caman tɛ egiliz kunnafoniw kalama egiliziw nana cogo min na u t'a dɔn ayiwa livuru sabanan la transition malienne et si le Mali tenait enfin sa chance donc nin sɛbɛnna an balimakɛ Marc Otozie Goita fɛ Marc Otozie Goita euh, a ye nin kalan a ye nin livre sɛbɛn c'est un livre intellectuel i n'a fɔ Jacqueline taw fana hali euh, euh, Vinima ta in c'est un livre historique donc nin livre in fana a bɛ kuma an ka jamana de kan nin wagatiw kɔnɔ o la Marc Goita a bɛ batoli kɛ an ka église la a bɛ tubabukan batoli de kɛ livuru in eh, a bɛna bila librɛri la ni minnu b'a fɛ u bɛ se ka a sɔrɔ nka ko livuru sɔngɔ ye waa fila ye o la ni epm danaba dɔ ye livuru kelen san 20 pour cent o bɛ taa donda kɛsu kɔnɔ ka kɛ dɛmɛni ye ɔ ni mɔgɔ wɛrɛ ye livuru san o t'a la 10 pour cent o bɛ taa donda tv eh, kɛsi kɔnɔ ka dɛmɛni kɛ o la aw bɛɛ ka dɔ san hali ni min tɛ se k'a kalan a san i k'a di den ma k'a k'a kalan a tele mɔgɔ bɛ wari la o aleluya an bɛ matigi fo an b'aw bɛɛ jija livuru sɛbɛnw na balimaw kɛlɛ dɔ de bɛ diɲɛ kɔnɔ n delila k'a fɔ n ka wajuli dɔ la yan n hakili la n hakili tɛ a san na mais n y'a fɔ n ko yɔrɔ min bɛ bi dugukolo kan ni a yɔrɔ ye nafoloma fɛn ye nafoloma yɔrɔ ye ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan o ye kaburudon de ye mɔgɔ caman n'u ka dɔnniya taara sa ka t'u da yen u m'a di u denw ma u m'a di u musow ma u m'a di u balima ma hali danabaw wajuli dɔw kun ka kɛ u ma kɛ bɛti dɔw kun ka da u ma da baara dɔw kun ka kɛ u ma kɛ sɛbɛnni dɔ kun ka kɛ o ma kɛ danabaw ala ye min d'i ma yesu ko n y'a bɛɛ fɔ aw ye n y'a bɛɛ fɔ aw ye il faut te vider avant de mourir a ye sɛbɛnni kɛ dɔnniya min b'i la a sɛbɛn sɛbɛnni de bɛ to ko ye n'i y'a di fɔ dɔ ye n'o sara ka sɔrɔ o ma sɛbɛn o y'a bannen de ye mɔgɔ si tɛ taa dɔnniya ɲini kaburudon na yen donc a y'a sɛbɛn yanni aw ka taa bɛɛ bɛ se ka sɛbɛnni kɛ i ka sɛbɛnni kɛ balima a bɛ mɔgɔw nafa an mago b'o de la bi voilà ala ka duga aw bɛɛ lajɛlen ye matigi ka nɛɛma k'aw ye an ka san miiriliba an bɛ se ka masaya ɲini fɔlɔ cogo min na an bɛ ka kuma o de kan kari tɛmɛnen an ye miiriya min daminɛ o ye nin ye k'a ɲini ka masaya dɔn redécouvrir la priorité de Dieu ala ka fɔlɔ ala ka fɛn eh, fɔlɔ ala fɛta fɔlɔ o ye min ye an ka ɲini k'o dɔn balimaw maci sura wɔɔrɔ verset bi saba ni saba verset ba de don verset in adamaden bɛɛ diɲɛnatigɛ yɛrɛ jusigilan de ye nin verset ye danabaw dɔrɔn ta tɛ dɛ nin ye adamadenya mɔgɔya jusigilan de ye yesu nana ni masaya min ye a y'a jusigi nin vɛrɛsɛ de kan o de kosɔn nin vɛrɛsɛ kan ka faamuya danaba bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa macu sura wɔɔrɔ vɛrɛsɛ bi saba ni saba ko di ko a ye ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini fɔlɔ o mana kɛ o mana kɛ fɔlɔ mana kɛ ala na o fɛnw bɛɛ di aw ma ka fara olu kan fɛn tɔw bɛ di aw ma ka fara o kan balimaw an kɛtɔ ka jɔ kari tɛmɛnen masakɛ ye ayiwa eh, kow sigi ɲɔgɔn nɔfɛ cogo min na an jɔra o de kan ani a y'a jira k'a fɔ ko adamadenya ɲɛnamaya mɔgɔya a sigilen bɛ nin cogo de la ala y'a sigi cogo min na fɔlɔ o ye nin ye ka ala ka masaya ɲini o de ye fɔlɔ ye o ye jusigilan fɔlɔ ye la priorité absolue fɔlɔfɔlɔ ala ka masaya ni adamadenw adamaden ma ala ka masaya fɔlɔ ɲini ayi i ka ɲɛnamaya bɛ kɛ kunfɛ taama de ye kunfɛ taama a filanan min bɛ tugu o la o ye ala ka tilennenya ye ala ka tilennenya wa nin fɛn fila o de ye ɲinita ye sabanan o ye fɛn tɔw ye mais yesu ko k'o tɛ ɲinita ye k'o bɛ di an ma de c'est-à-dire n'i ye fɔlɔ in sɔrɔ ka filanan sɔrɔ sabanan bɛ d'i ma o ye wajibi de a bɛ na parce que ala de y'o layidu ta ala b'a kɛ kantigi de don ala tɛ k'a fɔ k'i kana baara kɛ a tɛ k'a fɔ k'i kana foyi kɛ k'i ka sigi ten ayi ko nka i n'i ka ko bɛɛ fɔlɔ min bila ɲɛfɛ o ye ala ka masaya ye filanan min bɛ tugu la o ye ala ka tilennenya ye balimaw sabanan o ye fɛn tɔw ye nin de ye nin bɛ de wele ko ordre mondial de dieu ala ye ordre min sigi diɲɛnatigɛ la nin de don ɔ o tuma matigi bɛ k'a fɔ e ni ne ye ko fɛn min ye kɛta ye an fɛ o ye ka fɛn fila dɔrɔn de ɲini fɛn fila dɔrɔn ala ka masaya ani a ka tilennenya ɔ tɔ ninnu bɛɛ o bɛ di an ma de o ye fɛn dita de ye kana boli olu nɔfɛ kana tugu olu nɔfɛ kana to olu ka i si ɲɛna ayi o de la sitanɛ kɛlen ka nin faamu ala jugu ala ye kow sigi ɲɔgɔn nɔfɛ cogo min na a y'a ɲini k'o yɛlɛma k'o don adam k'o de don adamadenw kunkolo la o de na ni nouveau ordre mondial ye o la ale ko di aw ye aw kana ala ka masaya ɲini aw kana ala ka tilennenya ɲini nka fɛn ninnu de a ye tugu olu de nɔfɛ aw olu ɲini a ye boli olu nɔfɛ o de kosɔn ale bɛ t'i jɔ mɔgɔw ɲɛ k'a fɔ bon a ye ne bato n b'a di aw ma a y'o de kɛ yesu la o n'i bɛ sɔn ka n bato n bɛ nin masayaw d'i ma i m'a ye kana ala ka masaya ɲini n b'a d'i ma a bɛ ne bolo n bɛ masaya d'i ma n bɛ tɔgɔ d'i ma n bɛ bonya d'i ma n bɛ nafolo bɛɛ d'i ma bon sitanɛ bɛ ka baaraw de ye ala ye ordre min sigi diɲɛnatigɛ la ale nana ni dɔ ye min b'o kɛlɛ ka fɛn tɔw bila sanfɛ o de fana ye a bɛɛ ye ale bolo donc ala ka masaya ni ala ka tilennenya a y'o to yen a ye boli fɛn tɔw nɔfɛ balimaw o de kosɔn n'i bɛ diɲɛ taabolo lajɛ bi hakilina fila de bɛ yen minnu bɛ ka diɲɛ ɲɛminɛ ani o hakilina filaw fana bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ le capitalisme et le communisme parce que diɲɛ sigira min kan bi o ye sanni feere de ye sanni feere diɲɛ b'o de kan n'i m'o faamu bi o faamu dɛ wa o sanni feere o de bɛ wele ko capitalisme ɔ communisme fana bɛ ka o de kɛlɛ parce que u bɛ kɛlɛ la min nɔfɛ sisan jɔn bɛna bila ɲɛfɛ jɔn bɛna kɛ ɲɛfɛ capitalisme sinsinnen don amerikɛnw fɛ o de la n'i b'u ka wari lajɛ dollar lajɛ a wari fɔlɔ one dollar a sɛbɛnnen b'a kan nouveau ordre mondial ka sɔrɔ ka pyramide kɛ ka sitanɛ ɲɛ kelen kɛ a la i m'a ye ka yira k'a fɔ k'olu de bɛ sanfɛ ɔ u ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye walisa communisme kana bila olu ɲɛ aw ɲɛ bɛ kɛlɛ min na diɲɛ kɔnɔ bi hali iran kɛlɛ in a jujɔn ye nin a bɛ nin de nɔfɛ communisme kana tɛmɛ fanko de fan bon nin bɛɛ ye sitanɛ ka ko lawulenw de ye walisa ka ala ka masaya ko bɔ adamadenw kun na ala ka tilennenya ko bɔ adamadenw kun na o de kosɔn n'i bɛ diɲɛ mara kɛcogo jate minɛ i tɛ kilennenya sɔrɔ a kɔnɔ olu fɛ kilennenya mun ye min bɛ se min na i bɛ taa bin o kan i b'i ta ta voilà bɛɛ ko i ta jamana bɛɛ ko i ta hinɛ tɛ yen teriya tɛ yen somɔgɔya tɛ yen n ta donc ni n kan k'i faga ka n ta ta n b'o kɛ ni n kan ka i kɛ jɔn ye ka n ta ta n b'o kɛ wa o miiriya de bɛ diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ hali baarakɛdaw la mais o tɛ ala ka masaya cogoya ye o tɛ ala ka masaya cogoya ye donc wajibi don danabaw n'an bɛ dugukolo kan nin mɔgɔw cɛma ala ka masaya bɛ ɲɛnamaya cogo min na an k'o faamuya walisa an kana an yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ ka ɲɛnamaya kɛcogo la danaba caman bɛ ka ɲɛnamaya bi nouveau ordre mondial kɔnɔ ka sɔrɔ u t'a dɔn

Parce que hali an ka jeunes caman fana donnen b'o de la coup de pouce coup de marteau corruption ka i ta k'i bila fo sanfɛ yɔrɔnin kelen walima ka don sitanɛ bato la ka tɔgɔ sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ o de ka ca bi hali jeunes chrétiens cɛ la an b'a fɛ ka kalan di aw ma mais aw banna ka na o tɛ baasi ye minnu ye kalan sɔrɔ a b'olu dɛmɛ voilà donc an jɔra yɔrɔ min na ayiwa o ye nin ye ala ka masaya mun ye balimaw sisan an bɛ ka don an ka avion bɛ ka wuli a bɛ ka planer an bɛna an da don kuma minnu na ka taa fɛ kalankolo girinw de don o la i hakili sigi a fɛ i k'a faamu paseke miiriya dɔw b'i la a b'o gosi ka bɔ i bolo i kun b'a faamu f'an ka ala ka masaya faamu yesu ye ala ka masaya sigilen bɛ cogo min na a y'a fɔ ka ban balimaw n'i ka ɲɛnamaya t'o sigili cogo kan yɛlɛma yɛlɛma n'a b'o sigili cogo kan i ye dubaden ye taa ɲɛ ala ka masaya ye mun ye masaya ye mun ye masaya i ye sankolo ka marali nɔ ye dugukolo kan Le royaume est l'influence du gouvernement du ciel sur la terre. Masaya ye sankolo ka marali nɔ ye dugukolo kan sankolo maralen don maraba b'a la a ye mara cogo dɔw sigi o mara cogo a nana n'o de ye dugukolo kan walasa ka dugukolo mara ka kɛ ni o ye An bɛ ɲɔgɔn fɛ yan n'an ko masaya ye sankolo ka marali cogo ye marali nɔ ye dugukolo kan o tuma o marali o ye mun de ye qu'est-ce que l'influence mara wala fanga o de bɛ wele influence a b'a dɔn diɲɛlatigɛ la bi jagoya banna koyi n'i bɛ jagoya kɛ bi fo n'i ye marifa jɔ mɔgɔ la o n'a tigi siranna n'a tigi ma siran yɛrɛ a b'a fɔ i k'a ci a la mɛ n'i sera ka i ka fanga i ka mara kɛcogoya i ka taabolo fɛ n'i sera k'o kɛ ka mɔgɔ yɛlɛma ka hakilina yɛlɛma ka dusu yɛlɛma a bɛ fɔ o de ma tubabukan na influence wa o de ye mara kɛcogo ɲuman ye n'o tɛ hali woloden n'i ko k'i b'a jagoya bi a b'a yira k'i ti se i bɛ da sɔgɔ a da la ka kile bila i kun a bɛ bɔ kɛnɛ ma zonw tɛ dayɛlɛ a kɔfurufɔriw dayɛlɛ ka wariw ta ka bɔ a voilà n'a ko a bɛ bɔ a bɛ bɔ mɛ n'i sera ka i ka miiriya don a la k'i ka hakilina don a la a bɛ tugu i nɔfɛ sankolo masaya nana walisa hakilina min b'a la miiriya min b'a la k'o de don adamadenw la o tɛ masaya ye o de ye mara kɛcogo ɲuman ye ɔ o mara fanga min don a bɛ mɔgɔ jogo yɛlɛma ka mɔgɔ ka miiriliw yɛlɛma k'i taabolo yɛlɛma o la minnu jogo yɛlɛmana k'u taabolo yɛlɛma k'u ka miiriw yɛlɛma a bɛ f'olu de ma ko danfɛn kuraw olu de ye dannabaaw ye bon donc n'i ka jogo ma yɛlɛma i ka miirili ma yɛlɛma i ka taabolo ma yɛlɛma i bɛ egilizi kɔnɔ mais i ma kɛ danfɛn kura ye o de kosɔn danfɛn kura jogo n'a miiri n'a taabolo bɛɛ bɛ y'i la hali a kuma cogo bɛ y'i la masaya mara de don fanga de don min fana mago bɛ yɔrɔ dɔ la dugukolo la walisa k'a kɛ yen parce que pour qu'i ka mara kɛ ka ɲɛ fo yɔrɔ ka k'i bolo i b'a kɛ yɔrɔ min na donc n'a fɔra ko sankolo masaya o kɔrɔ ko sankolo masaya sankolo ye tiɲɛ de yɔrɔ de don min bɛ yen mara bɛ ka kɛ yen fa ala ka masasigilan bɛ yen yɔrɔ min mɛlɛkɛ senumanw bɛ yɔrɔ min yesu krista bɛ yɔrɔ min an bɛ taa o yɔrɔ min na o de ye sankolo ye donc yɔrɔ de don mara bɛ kɛ yen nɔ o tuma o nalen dugukolo kan f'a ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ ani ka jamakulu dɔ sɔrɔ a ka mara bɛ kɛ minnu kan i m'a ye o de la ala nana a ye cɛ dɔ ɲɛnatɔmɔ ka siya dɔ bɔ o la ka mɔgɔ caman bɔ o la k'o wele k'ale ka mɔgɔw a ma dan o ma a tilara ka dugukolo di u ma sigiyɔrɔ di u ma o de la israɛl tun bɛ wele ko israɛl masaya le royaume d'israël israɛl masaya mais n'i bɛ israɛl masaya lajɛ masakɛ yesu bɛ na tuma min na o nana a sɔrɔ masaya tilara israɛl la u bɛ wɔrɔmɛ masaya ka jɔnya de kɔrɔ yesu ka waati la masakɛ kun tɛ yahutu kun tɛ masaya la eh, israɛl y'a ye wɔrɔmɛ masaya de kun bɛ u kunna ka u kolonize ka u mara y'a ye o tuma n'i bɛ kow taabolo lajɛ yesu nalen ale ye jamakulu wɛrɛ bɔ a ye mɔgɔkulu wɛrɛ bɔ ala ye jamakulu fɔlɔ min bɔ k'a tɔgɔ da u la ka masaya di u ma ka yɔrɔ di u ma ka masaya bi kɛ yɔrɔ min na walisa u ka diɲɛ dugukolo tɔ minɛ ka fara u kan olu dɛsɛra yesu fana nalen a ye mɔgɔ a ye jamakulu kura de sigi a ye mɔgɔ tan ni fila ɲɛnatɔmɔ o de bugunna ka kɛ bi e b'a la ne b'a la o de bɛ wele ko egilizi balimaw israɛl masaya n'i bɛ israɛl jamana yɛrɛ lajɛ bi masaya t'u fɛ yen israɛl fanga yɛrɛ bɛ sigilen bɛ cogo o cogo mɔgɔ t'a ɲɛdɔn voilà u b'a fɔ k'u bɛ demokarasi la nka u ka demokarasi ni tɔw ta tɛ kelen ye constitution t'u ka jamana la u ka perezan bɛ ta u ka asanbile de fɛ u ka asanbile u b'a wele ko knesset o ye mɔgɔ kɛmɛ ni mugan de ye olu de bɛ perezan choisi san wolonwula min bɛ sisan tɔgɔ isaac o sigira juin 2021 san wolonwula siɲɛ kelen tako fila t'a la y'a ye vote ti kɛ perezan perezan ka perezan sigi asanbile de bɛ perezan sigi maintenant mara fanga o bɛɛ bɛ premier ministre de bolo n'a ko min o de bɛ kɛ jamana kɔnɔ i y'a ye mais i bɛ t'a ye constitution t'u bolo u ka assemblée knesset mana min latigɛ o de bɛ kɛ o ye israel cogo ye bi a kɛn bɛ kɔnɔ tɛ wara tɛ ye parce que u tɛ masaya la u tɛ république la i y'a ye nka bi egilizi min sigira yesu kirisita fɛ o egilizi fana ayiwa o bɛ masaya de kɔnɔ ani masaya dira egilizi ma o de kosɔn piyɛri fɔlɔ ta sura fila vɛrɛse kɔnɔntɔn a bɛ fɔ ye ko ɛɛ nka aw ye siya ɲɛnatɔmɔlen ye ani sarakalasebaa masamaw i m'a ye un sacerdoce royal sarakalasebaa masamaw ni siya senuma ni ala ka mɔgɔ kunmabɔlenw walisa min ye aw wele ka bɔ dibi la ka aw don a ka kabako kɛnɛ la aw ka o ka ɲumanya kow fɔ ko an ye sarakalasebaa masamaw de ye masakɛw ni masamusow minnu ka baara ye ka saraka lase ala ma o kɔrɔ nin ye ka tɔw ni ala cɛ labɛn ye israɛl kun welela o de kama israɛl dɛsɛra egilizi an kana dɛsɛ an kana dɛsɛ min ye kɛlɛ ye bi yala egilizi bɛ k'a yɛrɛ ye masa ye wa egilizi b'a yɛrɛ ye masaya kɔnɔ wa ani masaya baara la wa cɛw eseke an bɛ k'an yɛrɛ ye masakɛw ye muso an bɛ k'an yɛrɛ ye masamusow ye wa o de tɛ ka faamuya bi ni egilizi b'a fɛ ka don diɲɛ mara kɛcogo la ko an ka demokarasi kɛ ka na egilizi kɔnɔ balimaw egilizi ma deli ka sigi demokarasi kan wa a ti sigi a kan israɛl ma deli ka sigi demokarasi kan ala ye masakɛ di israɛl ma fɔlɔ ala de kun y'u ka masakɛ ye u nan'a fɔ k'u bɛ masa ɲini tuma min na ala ye sɔli d'u ma o kɔ dawuda nana o kɔ ka na ka na ka na fo ka na se yesu masakɛ ma egilizi fana yesu de ye egilizi masakɛ egilizi kunkolo yesu de ye demokarasi tɛ yen egilizi ti vote ka pasitɛri sigi abada pasitɛri ye weleli de ye min bɛ bɔ ala la o weleli o muni o de b'a kan o de b'a sigi ni min ye a bonya i ye ala bonya ni min y'a dɔgɔya i ye ala dɔgɔya a b'i ni i ka kunko de don o de don ala ye musa wele don min na k'a labɛn k'a mun k'a ci a taara a ye ala ka jama labɔ don dɔ a balimamuso mariyamu min y'a fitiniman ta ji kan ka na n'a ye o dimina kɔrɔ a y'a kɔrɔkɛ aron bolo minɛ ka taa kɛrɛfɛ musa ta in an tɛ jɛn n'a ye a b'i yɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ ye a hakili la k'ale kelen don ko ala bɛ kuma ale kelen de fɛ ni ne tun m'a ta ji kan don o bama tun b'a dun a ka ɲɛnamaya a kan ka di ne de ma wɔwe tora ka musa kɔrɔfɔ aron fana tun bɛ ka jɛn a fɛ ala ye mariyamu gosi i bɛ ka min kɛ n ma jɛn n'a ye ne de bɛ kuma ni musa ye da ni da ne de musa ɲɛnatɔmɔ mun na i b'a kɔrɔfɔ a ye kanga da aron ye i ye nin ye dɛ n'i farala a kan tuguni min b'i sɔrɔ o ka jugu n'ale ta ye kabini o kɛra o ma kɛ bilen balimaw k'a kɛ i n'a fɔ diɲɛ bɛ vote k'u ka demokarasi kɛ min ka di min ye o b'o kɛ an ye demokarasi faamuya ten de o de bɛ ka na ni ɲagami ye an ka jamana kɔnɔ egilisi t'o ye egilisi ɲɛminɛnen don kirisita de fɛ wa a ni senu fɛ o de kosɔn bibili ko ko ni senu bɛ nilifɛn di bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ ni a yɛrɛ sago ye a tɛ ne ɲininka n ka nin di nin ma wa a tɛ ɲininka ko ka nin di nin ma wa yaya n'o tun kɛra demokarasi an b'a fɔ ni senu nɔn o ni nin man kan kan'a d'o ma a di karisa ma an bɛɛ tun bɛ kɛ ɲɛngo ye egilizi kɔnɔ ni senu b'o dɔn o de kosɔn bibili y'a fɔ ka jɛya ko ni min kɛra danfɛn kura ye n'ala ni senu bɛ seko d'i ma a bɛ nilifɛn d'i ma i ka baara kɛ ala ye egilizi kɔnɔ wa dɔ tɛ se ka dɔ ka nilifɛn minɛ a la dɔ tɛ se ka dɔ ka nilifɛn minɛ a la a dibaa o de bɛ se k'a minɛ n'i m'a kɛ a kɛcogo la f'an ka egilizi faamu egilizi ka baara kɛcogo faamu wa zenu fa ka kolo nin de min ka d'aw ye a b'a fɛ k'o bɛɛ de ta ka na don egilizi kɔnɔ n'an ko k'a ti bɛn a bɛ dimi a bɛ funu n bɛ baara bila n bɛ baara bila n bɛ baara bila kɛ n'an bɛɛ bɛ taa matigi fɛ yen matigi bɛ taa bɛɛ sara o f'an ka egilizi dɔn de min don ala ka masaya yesu ko o tuma ala ka mara kɛcogo ala ka fanga o ɲini fɔlɔ o wele o ka na dugukolo kan o ɲini fɔlɔ o de la kalandenw kɛlen ka yesu jateminɛ ala deli la fururu don dɔ u nana fɔ a ye ko matigi an kalan ala deli la an dege ala deli la ne mana miiri nin kuma la tuma o tuma c'est-à-dire n bɛ sewa quoi kalandenw ye yesu ye a ye su lakunu u m'a fɔ yesu an dege su kunu cogo la yesu an dege buru caya cogo la yesu an dege ji kan tagama la u ma nin si ɲini yesu an dege wajuli yɛrɛ la u ma nin si ɲini fɛn kelen an dege ala deli la bon o de ka go dannabaa caman ye bi jeunes m'a fɔ ko le 25 samedi nata k'an ka na ka sun ala deli la an bɛn'a lajɛ jeune hakɛ min bɛ na cɛkɔrɔbaw ka deli bɛ kɛ samedi o samedi kabini a daminɛ dɔw bɛ yen u ma deli ka n'a la u bɛ egilisi cɛkɔrɔbaw la u bɛ egilisi baarakɛlaw la u ma deli ka na temps t'u bolo an dege ala deli la o de kosɔn yesu ko n'aw bɛ ala deli balimaw masaya ye min ye an bɛ k'o de ɲɛfɔ hali bi an k'a faamu yesu ko n'aw bɛ ala deli a y'a fɔ tan ko an fa min bɛ sankolo la mun ka kɛ mun ka kɛ i tɔgɔ ka saniya balimaw o ye fɛn fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ de ye min bɛ kɛ masaya kɔnɔ masaya fanga a mara kɛcogo o bɛ kɛ ni tɔgɔ dɔ de ye f'o tɔgɔ ka saniya masaya denw fɛ ala kan bɛ yesu kan bɛ ala tɔgɔ jumɛn de ma fa ala ko tɛ koyi tɔgɔ dɔ bɛ ala la musa y'a ɲininka ni n taara n b'a fɔ ko jɔn de n ci e tɔgɔ a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ son nom propre a tɔgɔ a gundo tɔgɔ tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ a y'o de di musa ma yawe min bɛ a yɛrɛ ma éternel taa o f'u ye musa donna n'o tɔgɔ de ye faraon fɛ yen cɛ ma se k'a lajɔ muso ma se k'a lajɔ faraon ka armée ma se k'a lajɔ musa ma taa ni armée a ma taa ni bere a ma taa ni foyi ye a donna n'o tɔgɔ de ye foyi tɛ se ka jɔ o tɔgɔ ɲɛ dugukolo kan diɲɛ kɔnɔ abada yawe foyi tɛ s'a la aw de di musa ma musa o de kɛ ka jama labɔ o yawe tɔgɔ in o tɔgɔ de ye misira boli tan bɛɛ gosi ka da kabako tan gosili tan min kɛra a bɛɛ kun ye misira boliw de ye tɔgɔ in yawe tɔgɔ de y'a bɛɛ gosi ka da ka sɔrɔ ka bɔ n'a ka jama ye balimaw o yawe tɔgɔ in n'i bɛ taa exode sura mugan na jama bɔlen kɔfɛ u selen sinayi kulu kan ala ko ayiwa musa nin yɔrɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de n bɛna kuma kuma de di aw ma n ka sariya di aw ma n bɛna n ka tɔntan di aw ma ala m'a ka tɔntan di a ka mɔgɔ ma k'u to misira a y'u labɔ jɔnya la k'u hɔrɔnya k'u kisi tuma min na u selen a ɲɛna yɔrɔ la a sɔrɔla ka a ka kuma d'u ma a ka sariya d'u ma o la yawe tɔgɔ a dilen don egilizi de ma egilizi jamakulu de ye yesu ye min sama ka bɔ diɲɛ kɔnɔ k'a san ni a yɛrɛ joli ye k'a ko n'a joli ye an y'o dɔnkili o joli de da korali fɛ wa barika b'a dɔnkili la a joli la k'an kɛnɛya k'an kisi k'an mago ɲɛ tuma min na ni yawe bɛ kuma exode sura mugan na balimaw verset kelen ka se wolonwula n b'a kalan joona an t'a dɔn ni technicienw bɛ se k'a sɔrɔ joona teliya la exode sura mugan verset kelen ka se wolonwula o tuma o tuma la ala ye nin kuma fɔ nin kuma bɛɛ fɔ a ko ne ye matigi i ka ala ye ne ye yawe i ka ala ye min ye i labɔ misira jamana jɔnyaso la i kana batofɛn wɛrɛ si kɛ i ɲɛ kɔrɔ i m'a ye ne ye yawe i ka ala ye balimaw ka ala tɔgɔ saniya ka matigi tɔgɔ saniya o kɔrɔ nin a tɔgɔ min filɛ yawe nin an kana ɲagami foyi la a kɔrɔ d'o ye batofɛn wɛrɛ si tɛ s'a kɔrɔ adamaden si tɛ se tɔgɔ in kɔrɔ tɔgɔ in man ka wele c'est-à-dire que danfara kan ka kɛ yawe ani batofɛn tɔw tɔgɔ cɛ yawe yɛrɛ man ka yɛlɛma bibili kɔnɔ a man ka yɛlɛma tɔgɔ min don a sɛbɛnna cogo min na o de kosɔn yahutuw y'a faamu hali bi yahutuw tɛ a wele a tɔgɔ la yawe u bɛ n'u sera nin yɔrɔ ma u b'a wele de ko tɔgɔ bi u b'o de fɔ hashem isufu y'o f'an ye yan nɔ hashem o kɔrɔ tɔgɔ tɔgɔ tɔgɔ min ka bon tɔgɔ o kan bɛ yawe de ma tellement que yawe ka bon a ka senu u tɛ u tɛ sɔn k'a f'u da la n'u bɛ kitabu sɛbɛn n'u sera nin tɔgɔ ma u bɛ sɛbɛnnikala ko ka a sɛbɛn ka tila k'a ko ka sɔrɔ ka taa ɲɛ ni fɛn tɔw ye a ko i kana ja dɛsɛlen si da i yɛrɛ ye wala fɛn si bisigi sankolo la fɛn o dugukolo kan fɛn o dugukolo jukɔrɔ fɛn o i kana i biri u kɔrɔ i kana baara kɛ u ye katuguni ne yawe i ka ala keleya bɛ ne la ne bɛ aw ne bɛ faw ka tilenbaliya hakɛ bɔ u denw la fo ka taa bila ne kɔniyaba bɔnsɔn sabanan ni naaninan la minnu bɛ ne kanu ka ne ka ci fɔlenw mara ne bɛ makari olu bɔnsɔnw waa caman na i kana yawe i ka ala tɔgɔ fɔ fu k'a masɔrɔ min bɛ yawe tɔgɔ fɔ fu yawe tɛna o tigi ɲangatabali to yawe tɛ tulon kɛ n'a tɔgɔ ye dɛ a b'a yɛrɛ tɔgɔ bonya a b'a yɛrɛ bonya a b'a fɛ masaya denw k'a tɔgɔ bonya wa balima t'a to n ka gundo dɔ fɔ aw ye hali yesu ma deli ka tɔgɔ in bɔ a da a ye yesu a ye kibaru duman gafe naani bɛɛ kalan ni yesu delila k'a fɔ yawe a ko ne fa tellement k'a b'a bonya a bɛ tɔgɔ in bonya ne fa ne fa ne fa i tɔgɔ ka saniya maintenant tɔgɔ kelen cɛ kelen min bɛ se tɔgɔ in kɔrɔ o ye yesuwa de ye yesu yesuwa yesuwa kɔrɔ yawe bɛ kisili kɛ voilà donc denkɛ ye tɔgɔ in de ta ka na n'a ye k'an kisi n'o tɔgɔ de ye o tɔgɔ min ye isirayɛlidenw kisi misira k'u labɔ o tɔgɔ kelen de ye e kisi o tɔgɔ kelen de ye ne kisi o tɔgɔ kelen de ye sitanɛ fanga tiɲɛ ka saya fanga tiɲɛ ka jurumu fanga tiɲɛ k'i labɔ ka ne labɔ yawe yesuwa kɔrɔ don yawe bɛ kisili kɛ o tuma ni mɔgɔ o mɔgɔ dara yesuwa la i donna yawe de la o de kosɔn bibili ko ko min bɛ saniyali kɛ ani minnu saniyara u bɛɛ bɔra kelen de la fa ala balimaw o tuma yawe tɔgɔ b'i kan a bɛ ne kan yawe bɛ dannabaa bɛɛ kan ni an bɛ yesuwa la o kɔrɔ ko yawe b'an bɛɛ kan bon e bɛ se ka yawe tɔgɔ t'i kan cogo di ka taa moriso la ka taa soma fɛ yen ka t'i sigi jinɛ batolaw kɔrɔ fo ka jinɛ sɔn e bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ subaa la cogo di ka yawe tɔgɔ to i la e bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ ka saraka bɔ dibi fanga cogo di ka yawe tɔgɔ to i la o de kosɔn yawe mun na a b'a fɛ i ka kunnafoniw mɛn i ka sɔrɔ ka latigɛ kɛ maa o maa bɛ nin taabolow la nin kalan kɔfɛ ni yawe y'i sɔrɔ o la n'a ka muɲuli sera a dan na a b'i gosi dɛ israɛl misira mɛnna ta la a ka muɲuli sera a dan na yawe donna tɔgɔ in donna a ye gosili kɛ ka bɔ n'a ka mɔgɔw ye a tɛ tulonkɛ n'a tɔgɔ ye dɛ o de la danabaaw an ka masaya faamuya jɛɲɔgɔn foyi t'a ni sitanɛ cɛ jɛɲɔgɔn foyi t'a ni dibi fanga cɛ yesu ko jɛɲɔgɔn foyi t'ale ni sitanɛ cɛ a ti baara kɛ sitanɛ ye hali tɔmini kelen yesu ni sitanɛ ti bɛn ko la abada paseke tɔgɔ min ye nin ye yesuwa yawe bɛ kisili kɛ o tɛ se ka jɛn ni sitanɛ ye e tɛ se ka kɛ o tɔgɔ la ka baara kɛ sitanɛ ye i ni sitanɛ ka jɛn ko dɔw la i ka tila ka na egilizi kɔnɔ o de la kan dɔ la n y'a fɔ n ko danaba subaga tɛ yen mɛ subagaw bɛ egilizi kɔnɔ fo ka danfara k'a la i tɛ se ka bange ko kura ka tila ka kɛ suba ye mɛ subaw b'an cɛma dɔw b'an cɛma boli b'u bolo gwa dɔw ka boli ma ban hali bi u ka boli ma boli bila hali bi o de kosɔn y'a ko yawe ko ne bɛ faw ka dibiya n b'a bɔ mɔdenw na fo fo naani na n b'u gosi ka taa a hakili la ko kuma yɛlɛmana ko vɛrise aburozera de ya ayi n y'a fɔ ya yesu ko ne nana ka kitabu kuma de dafa a b'o fɔ don min na layidu kura tun ma sɛbɛn dɛ a kan bɛ layidu kɔrɔ de ma wa nin vɛrise b'a kɔnɔ dɔnku n'i ye dutigi ye bi i kɔlɔsi dɛ i denw i kɔ bɛɛ de b'i la kana boli bato n'o tɛ i b'i kɔ di ka gosi faya tɛ cɛya ye koyi n'i ye danaba ye bi kamalen minnu b'a fɛ ka furu kɛ n'i b'a fɛ ka kɛ fa ye i jija i kana sɔrɔ boliko la n'o tɛ i b'i denw k'i b'i kɔ coro i b'i kɔ coro yawe tilara a ko ko boli kana k'i bolo a kana kɛ yɔrɔ si kan'i biri u kɔrɔ kana foyi kɛ kana baara yɛrɛ k'u ye balimaw an ka masa ɲini ka dɔn ni yesu ko i tɔgɔ ka saniya a kan bɛ nin de ma bi yawe tɔgɔ saniyalen don an bɛɛ fɛ yan n bɛ ala deli la don o don yawe i tɔgɔ saniya bamakɔkura egilizi kɔnɔ i tɔgɔ saniya fo yawe kelen de tɔgɔ ka bonya an bɛɛ ka na ka yawe kelen de tɔgɔ bato yeshuwa dɔwɛrɛ tɛ o kɔ dɔwɛrɛ tɛ o kɔ mɛ siga t'a la yawe y'a ka mɔgɔw labɔ cogo min na yawe b'a taw dɔn yesu ko ne bɛ n taw dɔn u bɛ ne kan mɛn ani u bɛ tugu ne kɔ bɛɛ b'a yɛrɛ dɔn yan n'i ye yesu ta ye n'i tɛ yesu ta ye bɛɛ b'a bɛɛ b'a dɔn o la an k'an jija an ka yawe tɔgɔ saniya a taara ɲɛ a ko i ka masaya ka na i ka masaya ka na i sago kɛ dugukolo kan i ko a kɛ sankolo la cogo min na i ka masaya ka na balimaw i ka masaya ka na yesu kan bɛ mun de ma i ka mara kɛcogo o ka na dugukolo kan o ka na ne ka ɲɛnamaya kan o ka na an ka fɛn bɛɛ kan i ka mara kɛcogo an b'o de fɛ o y'i sago de ye mara kɛcogo jugu tɛ ala la juguman t'a la a ka mara kɛcogo bɛɛ ka ɲi a bɛɛ bɛ adamaden ka hɛrɛ de di a ma ala sago de ka ɲi i ka mara bɛ kɛ cogo min na sankolo la yawe a duman i sago duman na o kɛ an cɛma dugukolo kan na o kɛ an kan dugukolo kan ɔ matigi k'an dɛmɛ an ka se ala deli la matigi k'an dɛmɛ nin t'an ka caman ka deli kɛcogo ye dɛ matigi baara di yan matigi furu di yan matigi poromosɔn di yan matigi to di yan matigi ji di yan matigi fini di yan matigi nin di yan yesu ko k'o de ye fɛnw ye yesu bolo ko fɛnw de k'i kan'o ɲini o t'i ka deli ta ye yawe i ka mara kɛcogo i sago yawe n b'o de fɛ n b'a fɛ ka don o kɔnɔ yesu ko ko n'i ye yawe ka masaya sɔrɔ ko n'i ye yawe tɔgɔ saniya n'i donna yawe sago kɔnɔ ko i ka dumuni ko i ka ji ko i ka kɛnɛya ko i ka fɛɛrɛbɔ ko baara ko furu ko promotion yawe yawe b'a bɛɛ d'i ma tuma la a bɛ na n'a bɛɛ ye a b'a bɛɛ sigi sigi ɲɔgɔn kan ka taa n'i y'a ye egilizi sumalen don deli la paseke a ma faamu de a ma faamu de a ye na kɛ an ka deli kulu la n'a nana se a y'an ka deli lajɛ deli bɛɛ ye minnu na deli la u ka mago kow de ani egilizi ka mago kow ani jamana ka mago kow mali mago bɛ yawe sago de la dugukolo mago b'o de la an kalan ala deli la matigi o de kosɔn ni senu yɛrɛ y'a faamuya ko an tɛ se ala deli la o la oromɛkaw sura seegin verset mugan ni wɔɔrɔ a bɛ fɔ ye ko o cogo la ni senu bɛ an dɛmɛ an ka barakantanya kow la fana katuguni an kan ka ala deli ko min na an tɛ o dɔn C'est clair. An t'o dɔn. Bon, n'i tɛ min dɔn i bɛ se k'o kɛ a o de la an ka deliw jɛngɛnen don u jɛngɛnen don ni senu yɛrɛ bɛ deli kɛ an ye ni ŋuna ye u tɛ se ka fɔ i soupire ko ni senu bɛ deli kɛ anw ye walasa an ka se deli la walasa an ka deli kɛcogo ka yɛlɛma yesu ye deli kɛ cogo di mun na an b'o to yen ka nɔrɔ fɛnw nɔfɛ hali bi fo an bɛ taa kiraw ɲini apɔtiriw ɲini ninnu ninnu ɲini c'est pourquoi sɛtana y'a faamuya ko danabaaw ma deli faamuya donc a ye dɔw wuli k'olu b'u yɛrɛ kɛ kiraw ye an ye nin ye n bɛ yeli kɛ o la u bɛ na ka ka proclamation baw k'i kan mɔgɔ min bɛ bolisɔn na danabaa min bɛ boli b'a bolo mais i bɛ proclamation jumɛn k'a kan i bɛ kira jumɛn k'a kan k'o bɛ minɛ ko ala b'o minɛ a ye sabali sa e banda ala sago la ala ko i ka yafa i muso ma k'i ka yafa i cɛ ma i banna o la dɔ bɛna kira k'e kan k'e ka nin bɛ ɲɛ ko i bɛ kɛ nin ye sini nkalon de don a ye nkalon de tigɛ i ye tant que ala ye min f'i ye i m'o kɛ i ma yafa di diɲɛ kiraw bɛɛ ka kira k'i kan a tɛ pase a tɛ pase ni senu yɛrɛ t'o lase ala ma kaminali ala sago an talaba caman de bɛ to an caman bɛɛ bɛ ala sago dɔn n'i donna ko o ko la min ka di ala min man di ala ye ala i b'a dɔn mais an bɛ ala sago to yen min ka d'an ye an b'o kɛ ka don jurumu la ka don yɛrɛsago la ka don an nɛgɛkow la ka sɔrɔ ka boli pasteur dɔw nɔfɛ kira dɔw nɔfɛ ko apɔturuw nɔfɛ k'olu ka deli k'i ye bi kelen yɛlɛma yɛlɛma musalaka t'ala yɛlɛma ala t'o ye yawe t'o ye a tɔgɔ ka senu a tɔgɔ ka senu n'i y'i ka gwa bila yawe sago kɔrɔ bi fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ i ka gwa kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ balimaw o tuma yesu ka kuma kɔrɔ ye mun ye a kɔrɔ de ye nin ye sankolo masaya mara sankolo mara kɛcogo i ka o ɲini fɔlɔ i ka baara la matigi i sago kɛ ne ka baara la don o don i bɔtɔ i taatɔ baara la e b'o fɔ wa matigi sago kɛ n ka baara la bi n taatɔ filɛ baara rɔ fo ka taa baara jigin i sago kɛ min ka di i ye matigi o kɛ sankolo masaya mara k'o ɲini i ka so kan matigi sago ka kɛ n ka du kɔnɔ i sago kɛ ne ni muso ni denw ka ɲɛnamaya la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n ka du kɔnɔ i sago ka kɛ o bɛɛ ka ɲɛnamaya la o y'an ka deli ye don o don wa an dɔw ye sariya sigi an ka duw kɔnɔ n'i taara sariyaw lajɛ i tɛ ala sago kelen sɔrɔ a kɔnɔ u ye sariya sigi ka kɛ n'u yɛrɛ cogoya ye sankolo masaya o mara ka kɛ i ka afɛriw kan minnu bɛ jago la les hommes d'affaires les femmes d'affaires i bɛna taa marché dɔ ɲini i b'a ɲini ko ala sago kɛ ala sago kɛ yan nka i ye fɛn dɔ san i bɛna feere i b'a ɲini ko ala sago ka kɛ yan nin bɛɛ bɛ o nin y'an ka mɔgɔkow de ye mais ko ala sago ka kɛ o kan ni ala sago bɛ kɛ o kan e ka fɛn ti gala i ma sigi ni min ye i b'o sɔrɔ e bɛ se ka o fɛn sigiyɔrɔma duuru feere k'a sɔrɔ dɔw sigilen bɛ o ma kelen feere fɔlɔ k'a sɔrɔ e ye e ye tɔnɔ duuru sɔrɔ ka ban sankolo masaya mara kɛcogo k'o ɲini hali an farikolo kan aa an farikolo bɔra alabatosoya la bɛɛ ye kuntigiya ta i farikolo kan min ka di min da ye o b'o fɔ min ka di min ɲɛ o b'o lajɛ min ka di min tulo o b'o lamɛn min ka di min bolo o b'o maga o la hali n'a ko man di ala ye min ka di min sen o bɛ taa yen n ta ye n yɛrɛ ye ala ka kuma ko ko sankolo masaya kɔnɔ k'i farikolo ye alabatoso ye i b'o bonya wa yawe sigi so yawe i sago kɛ ne farikolo kan ni yawe sago bɛ k'i farikolo kan yawe ye min f'i ye furumuso i t'i farikolo jɛ i cɛ la yawe ye min f'i ye furucɛ i t'i farikolo jɛ i muso la o jɛ o jɛ ɲɔgɔn jɛ ɲɔgɔn jɛ ɲɔgɔn jɛw de cayara fo ka jatɔya caya egilizi kɔnɔ mun de bɛ yen ala sago egilizi bɛ ka ban ala sago ma ka ɲɛnamaya cogo min ka d'a ye ka sankolo masaya ɲini o ye ka yawe sago ɲini i ka i bɛ investissement mun i b'i ka wari don ko minnu na hmm. i b'i ka wari don ko minnu na an bɛ ka jagako fɔ o dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko pasitɛri ka wariko ka ca kuma ka ca kojugu a fɔra fo ka na don kulo la n bɛ ka ala sago de fɔ aw ye minnu t'a fɛ k'a kɛ u b'o fɔ u bɛ kuma ten o i ti investi i ti jaga investi egilizi kɔnɔ i bɛ bɔ i bɛ taa investi ko wɛrɛ la i bɛ taa fɛn wɛrɛ san n'a ye yawe ko ne tɔgɔ b'i kan jaga ye ne ta de ye i b'o kana fɔ wa ne kɔni bɛ n ka kɛta kɛ ne b'a fɔ n'i y'a faamuya o don n'i m'a faamu a fana banna n'i banna ma fana a banna nka min jɛlen don yesuwa ko ni mɔgɔ ye min dan i b'o de tigɛ mɔgɔ si t'i ka danni tigɛ i nɔ la o fana jɛlen don dɛ dɔnku bɛɛ k'i labɛn i b'a dan don min na i t'a tigɛ o don koyi dɔw b'u ta tigɛ san mugan san bi saba kɔfɛ o de kosɔn dɔw dusukasi dɔ bɛ dɔw kan bi u t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na i hakili jigin segin kɔfɛ fo san tan san mugan san bi saba i bɛna bɔ a kalama i ye kuma dɔw fɔ i banna ko dɔw ma o de bi o de y'i minɛ bi yala an bɛ yawe ka mara ɲini an denw kan wa an dɔw b'a porogaramu ka wari mara ka wari mara ka wari mara ni n den baki sɔrɔ n b'a bila ka taa nin yɔrɔ la mɛ i ye yawe sago ɲini yan ɛseke yawe sago de ye den ka taa ye o de kosɔn an denw an dɔw den bɛ segin an ma an ta a bɛ kɛ sidɔnbali ye i t'a dɔn fɛn min don mun de y'a sɔrɔ yen a taara kalan kan dipulɔmu nana mɛ a filɛ a tɛ mɔgɔ ɲɛ bilen a donna fɛn dɔ la yawe sago ɲini tuma bɛɛ hali yan kɔkana dɔrɔn tɛ i denw ka kalan yawe sago ɲini yawe sago ɲini u dege o la i ka ɲɛnajɛ ko nin bɛɛ yawe sago ɲini nin bɛɛ la hali i ka kɔnse i ka vakansi i bɛ taa vakansi kɛ yɔrɔ jumɛn dubayi ka di aw caman yɔrɔ a bɛ miliyɔnw don a bɛ taa dubayi fɛn minnu bɛ a b'a dɔn yawe balimaw i ka kɛta mana kɛ fɛn o fɛn ye dugukolo kan sankolo masaya mara kɛcogo ɲini a sago ɲini a kan a sago ɲini a kan c'est ça chercher l'influence du royaume sur ta vie nka n'i t'o ɲini haya fɛn wɛrɛ bɛ mara k'i kan dɛ fɛn wɛrɛ bɛ mara k'i kan balimaw ɛsitɛri y'o de ɲini fɔlɔ tuma min na n'a fɔra ɛsitɛri ye ko yahutuw fagali labɛnna k'a ka wuli ka ko dɔ kɛ a ko bon an ka don yawe ɲɛ kɔrɔ tile saba ji kana min dumuni kana kɛ an ka yawe sago ɲini an ka yawe sago ɲini tile saba u ma ji min u ma dumuni kɛ tile saba dafara tuma min na a ko yawe o tuma an y'i sago de ɲini n bɛ taa masakɛ fɛ yen n'i sago ye n ka sa bi n bi sa n jɛnna n'o ye wa n'i sago ye n ka kisi ne kelen tɛ yahutuw bɛ kisi

a ye yawe sago de ɲini fɛn bɛɛ la a y'a lajɛ yohana sura duuru la vɛrse mugan yesu ko di yohana sura duuru vɛrse tan ni wolonwula vɛrse tan ni wolonwula fɔlɔ vɛrse tan ni wolonwula mais yesu y'a f'u ye nka yesu y'a f'u jaabi ko ne fa bɛ baara kɛ tuma bɛɛ ne fana bɛ baara kɛ haleluya ne fa bɛ sankolo la a bɛ masasigila kan ne bɛ dugukolo kan o tuma ne fa bɛ baara min kɛ sankolo la ne fana b'o baara de kɛ dugukolo kan an bɛnnen don n b'a sago dɔn n b'a kɛ dugukolo kan ni n fa ma jɔ n tɛ jɔ hmm. an b'a ye yesu dulonna fa sago la tuma bɛɛ o de kosɔn vɛrse tan ni seegin na yahutuw ye kuma in faamuya o y'a juguya a fɔra tuma min na ko o kuma kosɔn yahutuw bɛɛ yahutuw tun bɛ cogo ɲini k'a faga ka tɛmɛ fɔlɔ kan lafiɲɛ don tiɲɛni dama dɔrɔn tɛ nka a ko fana ko ala ye ale fa ye o fɛ u ko a bɛ a yɛrɛ ni ala kɛɲɛ i m'a ye balima est-ce que an b'a dɔn ko yeshuwa tɔgɔ in na ko an ni yesu ye kelen ye tɔgɔ in na an b'o dɔn min bɛ saniyali kɛ ani minnu saniyala olu bɛɛ bɔra kelen de la olu bɛɛ bɔra kelen de la vɛrse tan ni kɔnɔntɔn yesu bɛ kuma ta kokura tuguni o tuma la yesu ye u jaabi ko tiɲɛ tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ala denkɛ tɛ foyi kɛ a yɛrɛ barika la ayi kuma banna fo a bɛ min min kɛtɔ ye a fa fɛ n bɛ min ye n fa bɛ ka min kɛ n b'o de kɛ denmisɛnw a bɛ di a fa n'a ba bɛ min kɛ a b'o de kɛ o ka sɔrɔ fana ko fa ni ba bɛ ɲuman kɛ n'o tɛ n'i bɛ to ka cɛw n'i bɛ den ba nɛni a ɲɛna don o don n'i bɛ ba bugɔ den ɲɛna don o don sigi n'a ye ko den b'a sara i la n'a kɔgɔra a b'a sara i la fura foyi t'o la den ba ka ba bugɔ den ɲɛna ka to ka ba nɛni den ɲɛna den ka kɔgɔ o kɔnɔ ka kodɔn o kɔnɔ ni den kɔgɔra a b'a sara i la dɔw yɛrɛ ta bɛ ka sara u la o de kosɔn dɔw denw t'u jate dɔw denw t'u jate n'i ye denkɛ ye kamalenkɔrɔ cɛbakɔrɔ mankan mɛn tuma bɛɛ ne ba ne ba ne ba fa ka baara kun y'o de ye a banna fa la de an k'an jija an denw ka an ladege verset tɔ la ko di fa bɛ fɛn o fɛn kɛ denkɛ fana bɛ o yɛrɛ de kɛ donc n bɛ ka baara min kɛ o ye sankolo masaya baara de ye n tɛ ka baara kɛ n kun fɛ n tɛ ka n yɛrɛ sago kɛ a ye verset tɔ lajɛ a bɛ taa a bɛ taa ɲɛ ɛɛ verset mugan fa ala bɛ denkɛ kanu a yɛrɛ bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ o bɛɛ jira a denkɛ la a na kɛwale fana jira a la minnu ka bon ni olu ye walisa aw ka kabakoya fa ala bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a bɛɛ jira denkɛ la ayi i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ka min kɛ i t'o jira i tɛ se k'o jira i den na o n'a man ɲi i t'a jira i den na o de kosɔn an ka sɔrɔ ɲumankɛlaw ye yesu bɛ ka mun de fɔ ne bɛ fa sago de ɲini tuma bɛɛ n ka kɛta bɛɛ ye fa ala ka kɛtaw de ye a n'a sago de ye an bɛnnen don verset mugan ni kelen fa ala bɛ mɔgɔw su lakunu ka ɲɛnamaya di u ma cogo min na o cogo la a denkɛ b'a fɛ ka ɲɛnamaya di minnu ma a b'a di olu ma i y'a ye an bɛɛ bɛ kɛwale kelen kɛ verset mugan ni fila fa fa ala tɛ kiri tigɛ mɔgɔ si kan nka a ye kiriko bɛɛ don a denkɛ bolo fo yan a y'a ye yesu t'a fɔ jamais yawe a bɛ tɔgɔ in saniya a bɛ to a bɛ fa a b'a fa bonya a y'a lajɛ sa an minnu ye faw ye ne den si ma deli ka ne wele ko pierre parce que u m'o mɛn u ba da u ba ye n wele tɔgɔ min na u y'o de ta n'i den b'i wele i wolo tɔgɔ la i tɔgɔ gɛrɛgɛrɛ la haya malobaliya de don non an yɛrɛ adamadenw an y'o faamuya denw b'a wele aw tɔgɔ la ko denw bɛ wele mama de mama mɛ o de kosɔn an ka taabolo la n'i ye denw de ye k'a ba wele a tɔgɔ la n'a kɛra e min ɲɛna i bɛ kabako fɔlɔ de nin bɛ se k'a ba wele tan to a tɔgɔ la cogo di walisa mɔgɔw bɛɛ ka denkɛ bonya i ko u bɛ fa bonya cogo min na min tɛ denkɛ bonya o tɛ ciba fa ala bonya yesu bonyali o ye fa ala bonyali de ye ɔ e bɛ yesu la yawe tɔgɔ b'i kan balimaw yesu kirista a y'an bilasira masaya ye min ye a y'a ɲɛfɔ an ye masaya ye mara de ye mara ala sago masaya o de ye ala ka mara kɛcogo danabaw an ka ɲini ka don o de kɔnɔ

matigi n ka jagofɛnw filɛ i sago ka kɛ a la matigi n bɛ taa n bɛ nin marise ɲini i sago ka kɛ hakili la ko matigi sago tɛ e ka marise sɔrɔ wa mɛ e m'o deli yɛrɛ e taara marise min bolo e taara negosiye ne bɔ n'i ye marise di yan n bɛ wɛn purusan d'i ma o ye marise d'i ma i ye wɛn purusan d'a ma i tɛmɛna jaga kan fo siɲɛ fila o la i tɛ se ka marise in jaga bɔ bilen o paseke i ye jaga di dɔw ma ka ban i y'a ye o la siɲɛ caman yɛrɛ i b'a ye an yɛrɛ bɛ tila ka fereke an ka baarakɛtaw kɔnɔ an dɔw bɛ tugu fɛnw nɔfɛ an dɔw yɛrɛ bɛ nafolo sɔrɔ mɛ o nafolo bɛ tila k'an kɛlɛ dusukasi dusukasi dusukasi o bɛ mun ɲɛ ka nafolo sɔrɔ i tɛ se k'a dun ɲagali kɔnɔ ka tɔgɔ sɔrɔ i tɛ se ka nisɔndiya a kɔnɔ ka bonya sɔrɔ i tɛ wasa sɔrɔ a kɔnɔ o bɛ mun ɲɛ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ a bɛ kunko lase i ma o bɛ mun ɲɛ mɛ ni yawe sago don nin si tɛ bɔ a kɔnɔ i bɛ hɛrɛ ni daamu de sɔrɔ a kɔnɔ ka daminɛ bi la yawe k'a sago kɛ an ka egilizi kɔnɔ yawe k'a sago kɛ an ka egilizi kɔnɔ yawe tɔgɔ ka saniya an ka egilizi kɔnɔ yawe tɔgɔ ka kelen pe ka bato an ka egilizi kɔnɔ Yawe k'a sago kɛ i ka ɲɛnamaya la a k'a sago kɛ ne ka ɲɛnamaya la a k'a sago kɛ an ka ko bɛɛ la walisa an ka egilizi ka yawe tɔgɔ bonya amina an bɛ jɔ yan wagati dɛsɛra n'o tɛ wajuli tɔnin bɛ yen an ka wuli ka ala deli